zodza kamba kakusintha kwa nyengo. Zina mwa zimenezi ndi kusefukira kwa madzi kamba kakudzadza kwa mitsinje, mvula yambiri komanso ya mkuntho kudzanso chilala kapena kuti ng'amba kumene. Ngakhale kuti boma lapereka komanso likupitiliza kupereka chakudya ku mabanja ena ndi cholinga chofuna kuchepetsa njala, pali mabanja ambiri m'dziko muno amene alibe chakudya chokwanira. Komanso, kudzanso kwa nyengo ya El Nino pa chaka cha ulimi wa chaka chino kwasokonezanso kwambiri ndi kuwonjezera vuto la kusachita bwino kwa mbewu kuyerekeza ndi chaka chatha. Malingana ndi ripoti loyambirira la Malawi Vulnerability Assessment likuonetsa kuti mabanja okwana pafupifupi 2 miliyoni akhudzidwa ndi njala chaka chino ndipo mawu ake purezidenti wa dziko lino pa 23 march chaka cha 2024 pamene amalengeza kuti pali maboma ena okwana 23 mdziko muno amene mwagwa ngozi ya zachilengedwe kapena kuti state of disaster anati mahekta a mbewu ya chimanga oposa 749,000 anawonongeka kotero kuti chimangacho sichingachitenso kanthu Izi anati zikutanthauza kuti 44% ya mbewu ya chimanga ndiye kuti siyichita bwino m'dziko muno.
Ndimene ikuonetsa kuti dera lalikulu lakhudzidwa. Mbewu zina monga mpunga, soya kapenanso timati cowpeas uyu, ngakhale nsawa or mtedza zimenezi zakhudzidwanso chifukwa ngakhale lipoti limene akukonza a malawi vulnerability assessment committee mvac lidzaonetsa mmene zonsezo zakhudzidwira tikateretu ndiye kuti tili patsoka chifukwa zikanakhala zoyipa kwambiri mwa izo zokha zikadakhala kuti tikunena zimenezi kuti nzokhazo zimene zatichitikira m'masiku takhalawa koma vuto lake nlakuti tsano mzaka zonse folozi Kanotere n'kachinayi mmene ine ndakhalira pulezidenti ndi kulankhula zonena kuti tili pa vuto lalikulu la ngozi. Pofuna kuti papezeke njira yothanirana ndi vuto la kusowa kwa chakudya posiya kudalira mvula yokha, Dr Lazarus Chakwera anati kuyambira chaka cha 2022 boma lake lakhala likulimbikitsa ulimi wa mthirira kudzera ku Green Belt Authority. komanso kuchita ulimi pa mafamu akuluakulu otchedwa mega farms mwina mukumbukira mmene timakalankhula za ngozi zotigwera mchaka cha 2022 mpaka 2023 ndinanenapo kuti tigawe chakudya kwa wonse amene akusoweka ndipo ali pa ngozi yoti akhala ndi njala m'mabanja angapo komanso kuti tilimbikitse ulimi wa mthirira pansi pa Green Belt Authority komanso minda ikuluikulu tatchula kuti mega farm program imeneyi ndipo izi zoyamba za mthirirazi zationetsa kale kuti tili kufuna 54720 mahekitala wake amene asoweke ndalama zokwanira 46 .97 billion kwacha kuti pakhale mbewu fetereza komanso mankhwala ophera tizirombo angakhalenso kukonza njira zake za ulimi umenewo nkukhalanso ndi ma pump wa solar koma njira zonsezi zisanayambenso kuonetsa Phindu lake nkuti tikhoza kunena kuti ndi izi takolola moposera motere tapezana ndi vuto limeneli limene latiwombanso mowirikiza.
Ndipo ndi zoona kuti pamene anthu ambiri kuphatikizapo alimi ambiri atapatsidwa zipangizo zoti achite ulimi wa mthirira ndiye kuti mavuto akusowa kwa chakudya m'dziko muno akhoza kusanduka mbiri yakale. Izi zaonetseredwa ku Chikwawa komwe mabungwe amene siaboma a World Vision ndi World Food Programme agwirana manja zochita ulimi wa mthirira pa Lalanje Irrigation Scheme. Tsono kulima kwa phindu kudzera ku mthirira kukuoneka ndithu kuti nkwabwino kwa alimi onse amene ali ndi malo ochepa komanso iwo amene ali ndi malo akuluakulu. Anthu akuno ku Chikwawa ngakhale ali m'boma limodzi koma akukhala m'maiko awiri osiyana kwambiri. Mbewu mu famu iyi ya mthilira wa Lalanje Solar Powered Irrigation Scheme yomwe ili m'mudzi mwa Kungubwe kwa TA Ngowe ndi zobiliwira kwambiri komanso chimanga chake chabereka ana akuluakulu zomwe zikupereka chiyembekezo kwa alimi omwe ali msikimuyi kuti atola ndithu chaka chino. Iyi ndi sikimu imene ndi yayikulu mahekita oposa 8 ndipo ndi chitsanzo chimodzi cha ntchito za Food for Assets Creation zomwe bungwe la World Vision limayendetsa mothandizidwa ndi World Food Programme. Sikimuyi inayamba kugwira ntchito payokha koma inalibe zipangizo zina ngati zimene zili pano zimene ndi kuphatikizapo makina okoka mphamvu ya dzuwa kumapopa madzi kuchokera mu nthaka. Inalibenso mapayipi amakono ndi mathanki akuluakulu osungiramo madzi amene amapopedwa. Kuperekedwa kwa katundu ameneyu m'chaka cha 2019 kunachititsa kuti alimi a m'derali omwe anali ndi malo awoawo m'sikimu imeneyi ayambe kupeza phindu losiyana ndi kale. Koma kungoyenda pa mtunda okwana mlingo 100 meters kuchokera ku sikimu ya Lalanje, mbewu zikuuma ndipo alimi ena akuzula kamba kuti akudziwa bwino palibe chimene angapeze ngakhale kuti mvula pa nthawi imene timajambula inali itangoyambiranso kugwa. Awa ndi bambo Isaac Mafunga omwe munda wawo uli pa mlingo wokwana 50 meters kuchokera pa sikimu ya Lalanje ndipo iwo pamodzi ndi mkazi wawo akuzula mbewu za mapira omwe anadzala. Ah, bwana chiyembekezo chimene tingathe kukhala nacho nchokuti ngati mapirawa ndi mvula amene yagwayi akhoza kuonesako zoti enawo mwina pang'ono akhoza kupezako kamoyo Koma ngati chimanga, chimanga ndiye mmodzi woti alibe ngakhalenso ndi kuchitira mwina ya pakanopa mvula amene yagwayi mmindamu titalowamo takapeza chimanga chimene chidatha kuuma chonse chija chatha kugwa chagunda nthaka chiswe chapezerapo mwayi chikungotola ndiye kwa munthu amene zokuti iyeyo ngati angoika mwina mwache mbali yonse chimanga chokha chokha mavuto amenewo ndiye kuti ngochita kuchoka nawo mmunda kufikira mpakana anthu adzayambenso kudzala ndiye mavuto amene sikuti mpakana ungapumule yayi mlimi wina ali ndi munda wake wa chimanga pafupinso ndi sikimu imeneyi a Maclesia Laisan akuti munda wawo onse wa chimanga unapsa psiti ndi ng'amba yomwe inagwa mderali ndipo kamba kakuti analibe mwayi wotsirira mbewu mbewu zawo zonse zinauma Iwo akuti minda yonse imene siili mu sikimuyi yauma kotero kuti njala chaka chino ikhala ya mnanu m'makomo awo. Nde ng'ambayo yatikhudza mwa njira ija imene mukuonera kumunda kuno mmene mbewu zathuzi zilili, palibe mtenderenso wina uliwonse woti chaka chino tili ndi chiyembekezo choti tingakolole chokudya iyayi, ndi mavuto okhaokha. Wamthirira ndi kuminda imene timadalira mvula ya kumwamba zinthu ziwiri zosiyana. Kunthiriraku kumaonekabe kuti n'kwabwino kusiyana ndi mmene kulili kuminda yathu imene timayendera mvula yochokera kumwamba. Ndiye zikadakhala kuti masikimuwo ndi ochulukira, tikadanena kuti tithandizika m'njira zosiyanasiyana. Masikimuwo osati akumadzi koma akumtunda oti atithangatire kuti nyengo ngati imene yabwerera yang'ambayi zitithangatira madera onsewa kuti tidzipeza chokudya chifukwa skimu ioneka kuti ndi imodzi basi mu dera lathu yofunikira kwambiri
ntchito za food for assistance zathandiziranso ndithu kulimbikitsa anthu kuchita ulimi wa mthirira zimene zikusonyeza kuti ambiri a iwo ali ndi umoyo wa chiyembekezo m'mabanja awo kamba kakuti amakwanitsa kukhala ndi chakudya chokwanira Mainora Saini akuti ulimi wa mthirira ndi waphindu kwambiri kamba kakuti pamene nyengo ikusinthasintha ndikuchititsa kuti mvula idzigwa mwa njomba komanso modukaduka iwo amene ali ndi madzi othirira zinthu zina zikumayenda ndithu. Iwo akuti ngakhale anthu ena m'dera lino sakwanitsa kukolola kanthu kena kalikonse, iwo akwanitsa ndithu kupeza chimanga chimene agwiritse ntchito kwa chaka chonse chathunthu.
Ndinayamba kuthirira madzi pamutu kuti chimangachi chimere. Chitamera ndinadikirira mvula kuonabe mvula ikuchedwa. Ndinapempha nthambo mpaka ndinathirira. Mvula yabwera kuma- kutsiriza mvulayi koma ndinayamba ndi madzi othirira momuno. Ndiye chimanga m- mmene mukuchionera mmene chililimu ndimathirira fe- m- ujeni nthambo. Ndiye mvula iyi nkumaliza, chasala nchoti chikhwime basi. Ndikangokolola, panopa ndili ndi njala, koma ndikangokolola njala ndilibe. Ndikhala ndikudya ndithu ndi ana anga pakhomo.
A Bonest Waterback ndi mlembi wa Lalanje Solar Powered Irrigation Scheme. Iwo akuti anthu a mderali ndi okondwa kamba kakuti ali ndi umwini wa malo ano komanso zipangizo zonse zimene analandira akuzisamala moyenera. Anzathu a World Vision atabwera adanena kuti timalima moyerekeza. Adanena kuti ayi kumeneko sikulima. Anatilangiza kunena kuti ndibwino tilime 0.2 kuti tikhoza kukolola kusiyana ndikulima mzere umodzi kuti mwina kukolola beseni imodzi. Panopa timalima 0.2 kuti tithe kukolola chakudya chochuluka. Nde tithokoze anzathu akuboma, ma extension workers komanso alangizi a World Vision potibweretsera upangiri kuti ulimi umenewu kuti utheke pafunikanso upangiri wina maka wakadzalidwe, timadzala 25 centimeters pa phando ina iliyonse ya chimanga komanso manyowa potengera kuti ndi mvula yochepa, Kuti chimanga chathu chichite bwino pafunika pakhale chinyontho mnthaka ndiye tiathokoze alimi alangizi a boma chifukwa cha upangiri umenewo komanso tithokoze alangizi a World Vision potilimbikisa maka kuti tilime tikolole tilime 0.2 kuti tikolole chakudya chochuluka komanso pakhale phindu munthu akhala mu irrigation asangokhala ngati mbiri 5 years asakupindula panopa tayamba kupindula tili ndi maumboni ochuluka.
Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Vision amene akugwira ntchito kuno ku Chikwawa akuti ulimi wamthirira kumalo ngati awa ndi ofunikira kwambiri. Pamenepa iwo anaganiza kuti kunali koyenera anthu kugwiritsa ntchito ulimi wamthirira ndi cholinga chakuti adzipeza phindu pa ulimi wawo mmalo momangodalira mvula yomwenso masiku ano sikugwa moyembekezeka. Ndi chikhumbokhumbo chathu kuti ntchito imene tikugwira kuno sikuti ikugwirika chifukwa choti ife tilipo, koma tikamagwira ntchitoyi sitimagwiranso tokha, timagwira ndi eni ache kumudzi kuno komanso alangizi aboma amene amapezeka kumudzi kuno. So ngati boma limakhala ndi structure kuchokera ku, ku council kuja mpaka kumudzi kuno. Ndi chikhumbokhumbo chathu kuti pogwira nawo ntchito amenewa tikupanga transfer umwini wa chilichonse chimene tikugwira nacho ntchitocho kuti chikhale m'manja mwawo. Ife sitidzakhala kuno mpaka kalekale. Idzakhalapo nthawi yoti anthuwa adzakhala nacho ngati chi irrigation scheme chinocho, adzakhala nacho kuti ndi chawo. Tsono kuti adzapange realise nthawi imeneyo kuti chinthuchi ndi chathu, umwini udzakhala wocheperako. Koma tikayambiratu panopa kumapanga transfer umwini kumadalira ndi alangizi aboma aja zizapezeka kuti anthuwa ndithu ife tikamazati tikuchoka tasiya chinthu will be very assured kuti azachiyang'anira mwabwinobwino
nayenso mkulu woyang'anira ntchito zothandizira anthu kuchakudya akuti ndi zosangalatsa kuti boma la malawi likulimbikitsa ntchito za ulimi wa mthirira pofuna kuteteza anthu ake ku njala chaka ndi chaka Iwo akuti boma ngati la Chikwawa limakumana ndi ngozi zambiri za chilengedwe ngati kubwera kwa mvula yambiri kapena kubwera kwa mvula mochepa kwambiri. Tikufuna kuonetsetsa kuti kodi tingaonjezere bwanji kalimidwe olo kupeza kwa chakudya kuno ku Chikwawa chifukwa chonena kuti tili ndi mbiri ya ku Chikwawa kuti anthu amalandira zakudya chaka ndi chaka chifukwa cha kusowa chakudya ku Chikwawa. koma tikukhulupilira kunena kuti ndi njira imene tikupanga yopanganso ma irrigation schemes kuti anthu atha kumathilira kumapeza madzi ndikumalima zakudya zawo tikukhulupilira kuti njira imeneyi itithandizira kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira taima pano ndi imodzi mwa ma sikimu amene tapanga kuno ku Chikwawa yotchedwa Lalanje Panopa mukhoza kuona kumbuyoku chimangachi ndi chathanzi ndithu kusiyana ndi mmene zilili kuminda kumtundako chifukwa chonena kuti anthu anatha kupeza madzi ndi kuthirira. Izizi zikupereka chiyembekezo kwa makamaka iwo amene akugwira ntchito pa sikimu pano. Si okhawa amene adzadye chimanga ichi. Ku Malawi kuno mabanja athu timati extended families tikhulupilira kuti anthu enanso akhoza adzapindula chifukwa cha chakudya chomwechi chifukwa chakuti akhoza kudzapezanso chakudya kuchokera pa ma irrigation schemes amenewo. A Charles Chimombo omwenso ndi mkulu oyendetsa ma program ku bungweli akuti ndi zonyaditsa kuti anthu awona okha kusiyana kwa ulimi wa mthilira ndi omwe umangodalira mvula. Iwo ati pali kuonekeratu kuti minda yomwe ili pansi pa skimu ya Lalanje Solar Powered Irrigation Scheme ndi yonyaditsa kwambiri kuyerekeza ndi yomwe imadalira mvula yomwenso imadula mwamsanga. Njira yopopa madzi ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ndi yabwino ku zachilengedwe kaamba kuti sikhala ndi zotsatira zoopsa ku malo kumene ntchitoyo ikuchitika. Boma kupatula kulimbikitsa ntchito ya ulimi wa Mega Farms, ikudzutsanso ma skimu amene anasiya kugwira ntchito kwa zaka zambiri. Izi zithandiza kuti minda imene yakhala isakutulutsa mbewu iliyonse nthawi ya chilimwe iyambenso kutero kutsatira ulimi wa mthirira omwe udzichitika pa nyengoyi kutsatira kulengeza kwa chidziwitso cha ngozi maboma ena a mdziko muno boma latsindika kuti palibe munthu amene atafe ndi njala mdziko muno kamba kakuti pali ndondomeko zimene zakhonzedwa kuti oterewa athandizike ndithu amalawi
nonse Dziwani kuti palibe nnena ndi mmodzi yemwe mdziko muno amene nchifukwa cha iyeyo kuti ngozi ngati imeneyi kapena ngozi ngati zimenezi zikutigwera. Ife tikayima mogwirizana ngati mmodzi nkuchepetsa zakuti tingolowetsa ndale pa chilichonse kapenanso kungolankhula zoyipa pa chilichonse, Makamaka pangozi yatigwera tsopanoyi, ndiye kuti sapezeka nnena ndi mmodzi yemwe m'dziko lonse lino amene akhoza kufa chifukwa cha njala.